It is so unfortunate kunena kuti no fans ikumuthawatu Kondwani Nankhumwa kuchipani kuja ndekuti anthu amene amanena kuima naye ndi amenenso akumuthawanso akuti yayi izitu nde ndalezo anthu amathanso kutuluka muzipani zikuluzikulu kuthawako ndithudi komabe mesa kodi amanena aime naye anayankhulako izitu pang'ono nkhani imeneyi.
Nthawi zambiri timakhala ndi anthu ngati amenewa omwe mwina nthawi zina amafuna kuti no azikhala komwe kuli bwino momwe kumakhala ngati ndikuboma choncho ndifake anthu amasinthasintha zipani Chabwino mmene tamvera pamenepo akutitu ni mbali imodzi ya moyotu imeneyo. Mbali imodzi ya ndaletu. Vuto lake andalewa amakonda nde kuti no kumene kuli kukuoneka ngati kuli zabwinoko basi ndikuthawiratu kumeneko. Ndetu mpakana nkumafunsabe kunena kuti kodi amayankhula kutino zimenezi? Nanga kodi chimachitika ndi chani kumeneko? Ayi tifotokoze motere kunena kutitu masiku apitawa kwakhalatu kuteko kuli msonkhano wa akuluakulu a chipani cha PDP, chipani chomweno amachitsogolera ndi Kondwani Nankhumwa ndipo amenenso anachiyambitsa ndiyeyo. Msonkhano umenewo unachitikira nde kuti ku Salima kumeneko. Akuti zolinga za msonkhano umenewo number one kunali kusankha maudindo amene anthu a m'maudindomo anatuluka chipani anathawa chipani. Eya ndikusankhiramo anthu kuti musangokhala mopanda anthu. Nde kuti kunalitu kusankhira wachiwiri wa mtsogoleri wa chipanicho yemwe nde kuti wasankhidwapo wanyuwani ndi Bertha Ndebele komanso nde kuti anadzasankhirapo msungichuma wa chipanichi yemwe nde kuti ndi Anthony Chekani. Obviously nde kuti fans yomwe imagwira mmaudindo amenewa inakechekako kuchipaniko inachitaya ndithudi kuzitaya. Ayi, kuchoka pamenepo chachiwiri chinali chonena kutino akuluakulu a chipanichi anakhala pansi kukambirana kunena kutino kodino zinayenda bwanji chisankho chapita chija, ndi ziti ndi ziti zomwe tinakwaniritsa ndi ziti ndi ziti zomwe sitinakwaniritse, ndi ziti ndi ziti zomwe zinayenda ndi ziti ndi ziti zomwe sizinayende, ndi ziti zomwe zinatipangitsa kuti tiluze chisankho cha pa 16 September 2025 chonsecho tinkanena kuti tikuchiphula ndifeyo. Tikamakambatu izi, tikukamba kunena kuti a Kondwani Nankhumwa ankayankhula motsindika kunena kuti iwowo ndi amene awinetu u president, ngati kunena kuti anali nde kuti atachidzala chipani chawo chija, chinali chipani chachikulu kumadabwa zoti ah kodi awa mtima alimba mtima ndi chani? Nde pano akufunano akuti akambirane kumeneko kuti kwenikweni ndi chani chinachitika kuti ifeyo tipezeke zoona kuti tiluze, tisaiphule game imeneyiyi. Akonze zimenezo kukonzekera nde kuti pachisankho cha 2030 kuti no mwina mwake azaiphule atakonza zimenezo kuyambira kutali. Kusachoka pamene paja ndetu akutitu kunalinso kukambirana kunena kuti kodi no tipanga bwanji kuti chipanichi chizipeza ndalama? Tizipeza bwanji ndalama? Tikonze njira zoti chipanichi chizikhala ndi mopezera ndalama zake. Chifukwa ndekuti kupanda ndalama chipanitu chifa apotu zachidziwikire amamembala akuluakulu amene apita kumeneko ndekuti amalipiridwa ma transport obwererera zinthu ngati zimenezo malo ogona ndalama zimenezo zikuchokera kuti no nde tipanga bwanji kuti ndalamazi zisadzapezeketu nthawi ina yake tikulephera kukumana chifukwa chonena kuti no chipani chilibe ndalama. zinthu ngati ziti zimenezozo ndetu amakambirana njira zake kodi apanga ma business kodi azilima kapena azipanga zotani koma ndekuti no chipani chikuyenera chikhale ndi njira zopezera ndalama kuti chipitirire patsogolo chisafe kumeneko ndikumenetu amakamba zimenezi ndithu zimene taonera zija Akukamba zonena kuti ayi anthu udaanathawa mu chipanimu chifukwa mmaudindo amenewowo nde si anthu okhawa kuli anthu ochuluka kwambiri maudindo osiyanasiyana mwinanso apansipansi mma area chani zinangofaifa basi mukuziwa panopanso nanga anthu alibe nazonso ntchitonso za ndale nanga si pano moyo anthu akulimbikira kuti basi tipange tipanga survive bwanji za ndale zinapita tinasintha ulamuliro basi tingapangenso bwanji kufikira nde kuti 2030 now ndi zinthu zabwino kuti kumeneko amakakambirana kuti no chinachitika ndi chani kodi kuti tipezeke zoti ifeyo taluza chisankho osati tiwine tikonze zimenezo nanga maudindo mukhale muli anthu nanga tingapange bwanji zonse zimakakambirana zimakathera kumeneko zinthu zabwino kwambiri mwinanso ndi chimodzi mwa zipani zomwe no zinaluza nde zakhala pansi ndikuunikira kunena kuti kodi no zinaluza chifukwa chani nanga zingapange bwanji ndizochepa and izi ndizomwe zimapangisa chifukwa zimaonesa no kunena kuti no chipani chija chinakali moyo mwaona osati nde kuti chipani chikangoluza nde kumangolozana zalatu kumangolozana wina anapita uko akakumba mbewa uko Wina panopa nde kuti anazitaya kaya za chipani nsalu anapakira kale za chipani nkukaziikaso pansi pa chani? pansi pa bedi nde kuti basi kumene akapezekera akapezeka kuti akalima kaya kuti mtedza kaya kuti. Iyi ndi zofunikira kuti anthu azikapitiriza ma businesses awo, daily businesses, kuti nokoti angapange bwanji moyo kuyenera upitire komabe ndiye kuti chipani chijaso mwakhala pansi ndikuwunikira kuti tingapange bwanji nanga tiyenda bwanji inu apapa kuchoka apa kumapita kutsogolo gawo lathu likhala lotani kuwonjezera ku Malawi kodi tizingokhala chete kapena kodi tikhala otsutsa amphamvu otsutsa koma otsutsa kutsutsa kwakeso zinthu zolongosoka osangoti kutsutsa tiyenda motani zinthu ngati zimenezozo chimodzi mwa zipani zochepa zomwe apanga zimenezi keep it up. Pafuna kungokambapo apa. Mkulu ameneyi, mm? Mkulu ameneyi Nankhumwa uyuyu. This was a very powerful guy. Anali munthu wamphamvu kwambiri. Mm? Anali munthu wamphamvu. Koma onani kugwa kuchoka kumphamvu kumene kujaku kugwatu nkudzafika ponena kuti no basi no kungokwiririka basi no. Koma uyu anali munthu amene no samajombatu m'ma headline tu. ee mitu ya nkhani tsiku lina lililonse nthawi imeneyo amapezeka zoona kuti iwo amapezekamo anali munthu wamphamvu anali mtsogoleri wa zipani zotsutsa boma ku parliament anali munthu amene ngakhale ku dpp anthu ena ankaona kuti ah munthu uyu akhoza kudzakhala president uyu wa, wa chipani cha dpp mwinanso ngati zingadzatheke ngati angadzavoteredwe kukhala president wa chipani cha dziko koma lerotu limenero tikukamba ndiye kuti no nthawi imene anthu ankalingalira kuti a Peter Mutharika akalingalira zoona kuti sindikufuna kuyimanso ndiku basi ndikutula pansi Nanga amene angakawine convention mwina ndi amenewawa. Ankaoneka anthu amphamvu kwambiri. Eeh haa ndi nduna yabwino za agriculture kumayigwira bwino or ku, ku, ku, ku, ndu- ku unduna wa zaulimi. Anthu kumakamba zabwino za ameneyo. Koma amwene mene anazangopangira 10 amwene kuyamba kuzunguza chipani cha dpp. Eh nde anachinyetsaditu. ma guy aku dpp alibe naye mawu kuchipitisa ku court kutere kuvina nawo kutere iwe tachoka pamenepo sitikufuna ukhale mtsogoleri wa zipani zotsutsa kukana amwene kukangamira mphamvu kutere kangana ayayayaya akuti sindikufuna Peter Mutharika ayimire ndifuna ndiyimire ndine basi ndiyimire ndine amwene kukakamira munthu inu bwanji kodi kwenikweni Eh, mpakana nde kuti kufika kuti chipani kuti kuononga ndalama chifukwa cha ameneyo kuyambitsa kajeni kake kugawanisa chipani basi mbali inayi nde kuti dpp achina Grezelder Jeffrey ndi iyeyo ndi achina ndani achina achina nde kuti Joe Nyirongo akumpoto uko kumabwera achina Nicholas Dausi fanz yonse achina Uladi Mussa kumeneko side yake nkuzabwera nde kuti no side inayi nde kuti kuli achina Namalomba aja fanz ili kumenya achina Mary Navicha aja achina George Chaponda uku nde kuti ali ndi ya Peter Mutharika division amwene munthu uja nkupezeka zoti eh apapapa nde munthu uyuyu aya munthu uyuyu nde akufuna atenge upresident amwene akuti coup d'etat tu imeneyoyo ati kugwetsatu kugwetsatu mtsogoleri kumenekoko ndithu kuwukira nkugwetsa utsogoleri nkulanda chipani koma kuyesetsa kuyesetsa ndi court kumagamula oti ayi pitani mukazipange sort out kuchipani kwanu komweko anangochosedwa amwene ku discipline committee takuchotsani muchipani Ayi asangandichose mu chipani. Nde kunalinso kulimbikira kuti sindikufuna kuti ndichoke mu chipani. Ayi malamulotu akunena kuti mwachoka mu chipani. Chosedwa mu chipani mmene muchipanga bwanji? Ah basi nde tingoyambiso chipani chathu. Muona ngati kuti kuti no moralo yomwe anali nayo ija onse aja amulondola achina Nsonda aja achina ndani onse. Kumapeto chomwe chinachitika nchani? Munthu uja anakagwa no nkukasanduka no mmodzi wa kachipani kakang'ono pansi amwene. And kumene kujanso fanzi ikumuthawanso. Eh ayi moyo weti. Mwina moral lesson ya nkhani iyi ngati tingapezeko phunziro ndilonena kuti learn to be humble where you are phunzirani kuzizepesa pamene mulipo munthawi yake tu amapereka ngati chinthucho chili chanu Nankhumwa akanangoti azichepese bwezi ndikuti ali munthu mmodzi mwa anthu amene mwina mwake asankhidwa mmaunduna Kumachoka kumenekoko ndekuti basi ngatino angazawine ndekutino mu 2030 anakalibe achinyamata, kuwina ndekuti kuphula upresident chifukwa ndekutino bwezi ali ndi support ya fans yaku dpp kuja chifukwa kumenekujako kungokhala chipani pachokha mmene chilili muja mtsogoleri amene akutsogola amakhala watenga support ya anthu ochuluka kumenekujako osati kumsapotera iye yekhayo komanso pena amasapotera brand dpp ngati brand mwayiona Koma ayi ndithu anakazigwetsera kuja. Olo kuti ubuilde PDP yo amwene. Ukuyenera ndekuti no ulimbane ndi mafunde ochulukatu. Ulimbane ndekuti ndi achina PP, ulimbane ndekuti ndi achina utm, malevo malevo kumakafika ku mcp ma number azituluka mwamba choncho. Iwe ukalimba mpaka ukafike pamwamba uzikalimbana ndi dpp. Zovuta ndithudi. Kumene kuja basitu ngati angamakhale ndi maudindo ndikuwina u MP, u MP, u MP. Nthawi imene nde kuti anthu akudera lake azakwiye naye kumbudula basi that's the end of the person amwene ayi ndithu kuphunzira kuzichepetsa munthawi yake ngati zili zako umazipeza koma ukazikuza kuzitukumula phuma ayi sizimayenda akutitu